ee ndewo nụ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndị ọma anyị ji eme ọnụ anyị sị nke a na-etu na nke onye chiri ya za ụmụnne m anyị na-asị unu nnọọ na nke tata n'oge nkwalite igbo nke na-abịara unu site n'aka nwanne unu nwoke bụ maazị chinwatakwa akụ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ a sị na onye rapụ ihe o ji achọ mma mma ya alụọ maka na onye kpọrọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi

n'agba nke taa anyị na ụmụaka ga-anọkọrịta ebe anyị ga-eneba anya n'akụkọ ifo ihe a bụ omenala ndị nna nna anyị hapụrụ anyị gboo gboo mana anyị jizi maka mmepe obodo oke ọchịchọ ịsa anya anyị chefuzie ụmụ ihe ndị anyị kwesịrị isi n'ime na-akụziri ụmụaka anyị ihe mmụta dị iche iche Ọ bụ ihe ọjọọ mana ka o si na-adị a sị na mbọsị ọbụla onye umeju anụ bịara afịa na mbọsị a ka e ji ama ndị ezi ule ọ mụ bụ Chinwatakwa Akụ mụ bụ nwa si Ọmambala wee bịa ụwa tata anyị nọ n'oge nkwalite Igbo mụ na ụmụaka nọ ụmụaka ndewo nụ ndewo Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ mm, na nke tata M ma-akọrọ unu akụkọ ifo. Ihe a ga na-abịara anyị kwa ụbọchị Fraịde ọbụla na Maazị Chinwatakwa Akụ. Anyị nọ na Facebook, anyị nọ na YouTube. Kaba arụ binyere anyị aka ka i nwee ike na-esonye anyị mgbe ọbụla anyị gbagotere. Ụmụaka, ee tata, m ma-akọrọ unu akụkọ ifo. Ihe mere awọ enweghị ọdụdụ mana geenụ ntị ọ bụ na ya bụ ihe akụkọ ifo gaa n'isi njedebe onye ọbụla ga-agwa anyị ihe ọ mụtara ee ụbọchị gburu gboo Eke kere ụwa bụ Chukwu kesị ihe niile o kere n'ụwa a wee kee anụ dị iche iche kee ya oke na nwunye ma ndị bi n'ụlọ ma ndị bi n'ọhịa o wee kesịa ha mana ihe dị iche bụ na o nweghị anụ ọbụla nke bu ọdụdụ O wee kee ọdụdụ dị iche iche, kee ya nke toro ogologo, nke pere mpe, nke buru ibu, na nke na-ebukwaghị ibu, wee dọba ya n'ama obodo. N'ebee ka ọ dọbara ya? N'ama obodo.
Mhm.
O wee zie ozi wee sị ụmụ anụ niile gaa n'ama obodo nke ruo ka o were ọdụ nke ya nke ruo ka o were ọdụ nke ya Ozi a gbasara ngwa ngwa, ụmụ anụ dị iche iche malitere onye ọbụla kpọba ọyị ya, ndị na-eje na be ha dị iche iche na-agwa ndị enyi ha na ndị agbata obi ha ka ha jee n'ama ka ha jee were ọdụdụ nke ha. Anụ ndị ọ anụ niile dị iche iche malitere gawa. Oke bilie jee were ọdụdụ nke ya, enyi jee were ọdụdụ nke ya ma anụ ndị ọzọ dị iche iche ma ele ndị bu ụzọ maka na ndị be anyị sị na anụ bu ụzọ na-aṅụ mmiri ọma ọkwa ya Yes.
ndị bu ụzọ gara were ọdụdụ nke toro ogologo tinyesịa mana oge ihe a na-eme Awọ nụrụ nwaanyị ọhụrụ. Ọkwa unu ma awọ?
Yes. Awọ nụrụ nwaanyị ọhụrụ. Nwaanyị ọhụrụ a awọ nụrụ mere ya ọ naghị esonyekwa n'ihe obodo na-eme. Ebe ọbụla ụmụnna na-eje, nwunye awọ na-asị awọ ya bịa ka ya na ya nọdụ. Mana mgbe a bịa gwa awọ sị ya ka ha jee ka ha weta ọdụdụ, ihe nke a wutere ya n'ihi na ọ gaghị ahapụ nwunye ya. O wee gwa ndị enyi ya sị ha ha gaa ka ha wetara ya ọdụdụ welatara ya n'ụlọ. Mana ndị enyi ya oge ha luru, ha chọpụtara na Eke kere ụwa bụ onye bịa ọdụdụ nke ọbụla ị chọrọ, o jiri aka ya tinyere gị ya n'ahụ gị, dozie ya. Ọ bụ na nke ga-apịa ọnụ, o mee ya, ọ pịa ọnụ. Ọ bụ na nke ga-ebu ajị na ngwụsị ya, o mee ya, o buru ajị. Ha wee gwa awọ sị ya na anaghị ewetara mmadụ na ọ i ruo n'ebe a eke kere ụwa ewere aka ya wee mee gịnị wee tinyere gị. Awọ malitere ọ na-ebu ọnụ ọ sị na ọ ya-aga tata. o mesịa ọ sị na echi o ruo echi ọ kwado ka ọ pụọ nwunye ya sị ya bịa chutere ya mmiri o mesịa ọ kwado ka o jee mbọsị ọzọ ọ sị ya bịa gaara ya n'ugbo ihe a ka emegidezi o wee ruo otu mbọsị awọ nọzi na bie ụmụ anụ na-anazi o wee fụzie na ụmụ anụ ndị nke na-ana na ọdụdụ ha jizi peziri mpe o wee jụọ ha kedu ihe meenụ ha wee gwa awọ sị ya na na ndị bu ụzọ ejego weresịa ọdụdụ nke toro ogologo na ndị busiri ibu na ọ nke a họfọzi na ọ nke fọdụrụnụ ka ha nwa na-ewerezi wee sị ya ya mee ngwa ngwa na ọ bụkwa na o jeghị tupu chi ụbọchị ahụ ejie na o nwee ike na ya afụkwana ọdụdụ ọbụla awọ wee sị o na ya ga-ama ụzọ wee jee echi ya Mana oge chi foro, awọ jikere maa ụzọ wee jee n'ama, mana tupu ọ na-eru, ọ bụ na ọdụdụ dị ebe ahụ na ọ gwụgo, na ụmụ anụ niile ewerusigo ọdụdụ dị ebe ahụ. O wee bee akwa n'oke olu, tie mkpu wee yọọ Eke kere ụwa sị ya biko na o nwere ike ikenyere ya ọdụdụ nke ya, mana Eke kere ụwa sị ya mba. na e tiri mkpu n'oke olu gwa obodo niile si onye ọbụla bịa ka ha were ọdụdụ nke ha jụọ awọ kedu ihe mere na ọ bịarọ mgbe ụmụ anụ ndị ọzọ na-abịa awọ wee bere akwa wee lawa na be ya ọ bụ ya mere na awọ enweghị ọdụdụ wee ruo taata ụmụaka ndewonụ ndewo maazị Chiatakwa hmm.
ama m na dịka anyị bịagoro n'isi njedebe ama m na unu gee ntị ọkwa ya Yes. ugbu a onye ọbụla ga-agwa m ihe ọ mụtara na ya bụ akụkọ ifo anyị kọrọ taata ka anyị ga-esi wee mee ya bụ onye gwa anyị aha ya ọ gwa anyị afọ ole ọ dị ị gwa anyị ihe ị mụtara n'akụkọ ifo a ugbu a kedu onye ngwa nyenụ ya igwe okwu gwa anyị aha gị ndewonụ ụmụaka ibe m aha m bụ nwaada Chisom Udekwe adị m arọ iri na iri ihe m mụtara n'akụkọ ifo bụ ọ dịrọ mma ka ụmụaka ibe anyị na-eje leti mgbe ọbụla na onye ọbụla lado gị ka gị na-eje egwuregwu ekwekwana ka i jebe nke gị so that ka ije na ije na ka ije na jere late nwere mgbe ị na-aga ebe ọbụla ị na-aga ka i jee weta nke gị
kụọrọnụ ya aka Chisom nwaada Chisom si anyị na gị gbaa mbọ mgbe ọbụla ụmụ ibe gị na-eme ihe maọbụ obodo na-eme ihe gị kaba arụ ka i soro ha mee gịnị? Mee ihe ha na-eme. Maka na ọ bụrụ na awọ gara mgbe ndị ibie gara, ọ ga-enweta ọdụdụ nke ya, ọkwa na eziokwu? Mbe sokwa na ụmụ anụmanụ. Ọkwa unu ma ka mbe si alị? Mana mbe rịgide rịgide rịgide otu ahụ o si alị rịgide wee luo were ọdụdụ nke ya. Ogwumagana sikwa otu a wee rịgide rịgide. Unu ma na ogwumagana adịghị agasi ike. Gagide gagide, ya bụ nke ndị oyibo kpọrọ chameleon, wee gagide gagide wee were ọdụdụ nke ya. mana awọ bụ onye na-agasi ike awọ na-ama ntu ejenwurọ kedu onye ọzọ ya-agwa anyị ihe ọzọ ọ mụtakwara ngwa nye ya igwe okwu gwa anyị aha gị aha m bụ maazị Chimdịndụ adị m iri na anọ ihe m mụta n'akụkọ iho a bụ na ije le ije um, mberede adịrọ mma ihe m mụtakwuru ọzọ bụ mmadụ ibe gị aladozina gị ebe ọbụla ị na-eje ihe ọbụla i kwuru n'uche gị ya ka ị ga-eme ejekwana ka onye ọzọ ladoo gị ya bụ ihe m mụta n'akụkọ iho a ndewo ụmụaka ndewo ọ sị anyị na ihe ọbụla ị chọrọ ime gị kaba arụ ije mgbe a na mmadụ edufuna gị ọkachasị ndị na-abụ unu gaa ụlọ akwụkwọ unu egwube egwu Mhm. ihe ọzọ m nwere ike gwa unu na ya bụ akụkọ ifo bụ na ihe ọbụla a na-eme mm, ekwena ka mmadụ dufuo gị ọkwa unu ma na ọ nwunye awọ dufuru awọ ekwena ka mmadụ dufuo gị mara nke ahụ ị kwesịrị ime mgbe ị kwesịrị ime sonye n'ihe ụmụaka ibe gị na-eme ọ bụrụ mgbe unu nọ n'ụlọ akwụkwọ e nye unu ihe odide soro ụmụaka ibe gị debe ya oge a onye ọzọ asịna gị bịa ka unu jee gwuo egwu unu gwusie egwu tupu i debe ọkwa eziokwu hmm, ngwa daalụnụ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndị ọma e ji eme ọnụ anyị sị unu daalụ N'agba nke taata n'oge akụkọ ifo, anyị na ụmụaka nọ. Unu ahụla ihe mmụta ha gwara anyị bịara na ya bụ akụkọ ifo. Ọ mụ bụ Maazị Chinwata Kwankụ. Sonyenụ anyị na ụbọchị Fraịde ọzọ na-abịanụ ebe anyị ga-ewetakwara unu akụkọ ifo a ya na ihe mmụta sokwa ya n'azụ. Binye aka na YouTube Maazị Chinwata Kwankụ. pịa aka na mgbịrịgba a ka ị nwee ike na-anụ ka ọ na-akụ mgbe ọbụla anyị gbagotere n'ikuku jekwa na Facebook binye aka na follow mgbe ọbụla anyị gbagotere ka ị nwee ike na-esonye anyị kwa ụbọchị fraịde ọbụla igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ka emesịa daalụnụ